k'i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga mm. i k'a dɔn cɛŋana don politiki dɔnbaa don mm, mm. wakasiriki i k'a dɔn maa minnu b'a nɔfɛ haba haba haba awɔ u tɛ s'a la sabula n'u sera a la bɛɛ i ka da a la k'a fɔ min ye awa kɛlɛ ye u na laban k'u ɲɛsin asimu goyita de ma siga t'o la min ye sogɛli ye a sigili a ye baara minnu kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ a dɔnnen don diɲɛ bɛɛ fɛ politikimaa jolenba i k'a dɔn a ja minɛ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jɛkulu saba olu kɔni kelen bɛ ka gɛlɛnkɛ da min kɔni ye premier minisiri yɛrɛ de ye an t'a fɛ k'a ye a bɛ faamu n'i hakili la karisa ka karisa walima n ka karisa n'o bilala nin yɔrɔ in na ne na nin sɔrɔ n na kɛ nin ye n na kɛ nin ye n'i m'o sɔrɔ kaban i k'a dɔn juguya bɛ na ah. juguya dun mana na i k'a dɔn o ye kɛlɛ wulilen ye ayiwa a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan jɛkulu fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min bɛ yen minisiri deta abulayi mayiga i k'a dɔn o jɛɲɔgɔnw ɔ y'a dɔn Abulayi Mayiga yɛrɛ a ye premier minisiriya in nɛnɛ o premier minisiriya in nɛnɛnen a fɛ maa minnu b'a nɔfɛ olu y'a ye k'a fɔ premier minisiri nagakɔrɔmaw olu ka jɔyɔrɔ n'u ka sanga a n'u ka ɲɛtaa sabatilen don ɔ o nɛnɛni min kɛra Abulayi Mayiga fɛ n'a jɛɲɔgɔnw bɛ yen olu kɔni ɲɛna ni sogɛli wulila Abulayi Mayiga bɛ segin ka kɛ premier minisiri ye. ɔ olu bɛ kɛlɛ in fana na n'o fana bɔra yen a ko ni wulikajɔ jateminɛ CNT min ye maliki jaw ye ja maliki jaw i k'a dɔn fana nagakɔrɔmaa dɔw bɛ yen minnu kɔni ɲɛna i k'a dɔn sogɛli ka wulili o bɛ kɛ sababu ɲumanba de ye olu ma a na kɛ u na gɛrɛ ko dɔw la ka ko dɔw ɲɛdɔn jɛkulu sabanan o ye politikimaw ye olu kɛlɛ a n'olu ka mankan ye laadalako ye ka sababu kɛ mun ye sogɛli ni ninnu de farala ɲɔgɔn kan min ye ibrahima bubakari keyita k'a ka fanga bin fanga binnen ni cɛ fɔ fɔ fila a kɛra kelen o kelen ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ premier minisiri ye sogɛli kɛra garijɛgɛtigi ye sɛbɛnnikɛla ko caman b'u la olu ni faransi de bɛ jɛ la u ni faransi de bɛ janfa la faransi ye wari min da ka d'u ma fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten mm. nka u dɛsɛra mm. ni maa min ye awɔ politikimaa dɔ ta politikimaa minnu kɔni nana kɔsa in na mm-hmm. i k'a dɔn nakɔsa tɛ awɔ so bɔda dɔn a k'i b'a ye k'a fɔ janfantibaw don mm. a dɔnnen don awɔ fanga fɛ k'a fɔ ni faransi bi jɛ la mm-hmm. sabula faransi ka jɛ i k'a dɔn dɛsɛ nana don faransi yɛrɛ bolo fo a kelen bɛ ka maa minnu bila baara la mali kɔnɔ ni maliden don mm. olu yɛrɛ laban nana dɛsɛ mali i k'a dɔn sogɛli kokala mayiga ni asimu mm. u y'u tɔgɔ da a bɛɛ lajɛlen kunna mm-hmm. sedeyawo mm. u bɔra a la mm-hmm. mun kɛra a kɔfɛ mali cira wa a ko a kana da o yɛrɛ ma mm-hmm. sogɛli ni ayiwa asimu goyita u ka ɲɔgɔnfaamu ani jɛ ka baara fanga bonyana i k'a dɔn a kɛra ɲɛtaa ni dabaliba de mm. faransi 24 mm. rfi mm. barikani minusima ninnu bɛɛ lajɛlen de gɛnna bɛnkan in bɛ sogɛli i k'a dɔn ani asimu ni ɲɔgɔn cɛ kidali minɛna an ka sɔrɔdasikulu fɛ kabini o kɔni kɛra faransi jigi tigɛra sabula a y'a ye a kɛlen bɛ ka maliden janfanci minnu bila baara la mhm. olu tɛ se ka foyi kɛ bilen ko yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen nana nɔɔni min na i y'o dɔn de kabini a fɔra ko aes sigira mhm. an mako tɛ faransi ka diɲɛ foyi la aa kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen nɔɔnina mhm. politigimaa minnu bɛɛ ah. n'u ka balo ye politigi kɛlɛ ye u labanna ka taa u banba i k'a dɔn marabaajugu la ni faransi bɛ wari d'u ma Maa bɛ se k'a fɔ ninnu bɛ ko bɛɛ ju la hali i k'a dɔn terorisimuba min filɛ jamana in kɔrɔnfɛla la u caman bɛ dɔ kalama na sabula u jɛlen don baara la a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ min kɔni ye sogɛli kokala mayiga ye aa kana siga maa minnu bɛ kɛlɛ in kɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka kɛlɛ kun don wa bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ nɔfɛ nin ko in ɲɔgɔnna delila ka kɛ nizɛri tanja ani hama i y'a ye u nana u bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn na fo ayiwa tanja laban taara a juguw ta ka n'u bila a kɛrɛda fɛ u m'a to yen sabula faransikaw ka cidenw don i k'a dɔn dabalijugu kelen a n'o fɛɛrɛ jugu kelen de bɛ senna min bɛ se k'a to sogɛli kokala mayiga i k'a dɔn ani asimu goyita u kɔ bɛ don ɲɔgɔn na i dun k'o dɔn i k'o sɛbɛ k'o dɔn n'u sera sogɛli la don o don i kana siga a la i k'a dɔn u bɛ laban k'u ɲɛsin asimu goyita fana ma Sabula nin politigimaa ninnu u bɛ dingɛ de sen k'a bil'i ɲɛ i bɛ taa bin a kɔnɔ ni ala m'i kisi jarakɛ ko i k'a dɔn i tɛ n fɛ n yɛrɛ t'i fɛ o tuma an bɛ ɲɔgɔn na sa fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ ayiwa fadenjugu jamana denjugu i k'a dɔn jamana janfaba o ni foyi man kan i k'a dɔn faali kɔ n'i sɔrɔla bolo la k'i ɲimi aw fo ka t'i kolo mɛrɛni bɛɛ lajɛlen ɲimi a nɔfɛ jɔnni de kofɔra i k'a dɔn fadenjugu minnu n'u ye marifa ta ka jamana jamana janfa iyada agali amadu kufa aligabasi ag indala bilali ag serifu fahad ani fahad ag alahamudu ninnu i k'a dɔn jamana t'u to yen fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ hali n'u sara n'an y'u saya mɛn bubakari i k'a dɔn ka t'u su bɔ ka na n'a ye mali kɔnɔ k'u sɛbɛkɔrɔ ti
Ɛ maa bɛ su bugɔ wa? Ɛ ɛ n k'o de ka ɲi. N'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran i ɲɛ o. I b'a to dugukolo bolo o b'a ayi u b'a ko dilan. N'i ma su bugɔ. N'a sala a ka ɲi de. N'u sara k'an y'u su donnen yɔrɔ dɔn ka taa wɔgɔbɛ ka na n'a ye ka n'u bila ɛ omnisports kɛnɛba in kan k'u ti ayiwa Abilayi jara ko a ko mali gouvernement a ye wele wele da kɛ nin kelen wo kelen filɛ nin ye bubakari sidiki i kana se ka n'a fɔ fɔ minɛna u tɛgɛ la i k'a dɔn ni kiri min kan u bɛ da u kan jalaki minnu binnen don u kan bubakari sidiki i k'a dɔn ninnu ye jɛkulu sigi jɛkulu min n'a ye jamana janfa i k'a dɔn marifa b'u bolo u ye tiɲɛni kɛ u ye hadamaden faa u ye maaninfin ni tɔɔrɔ i k'a dɔn u ye jɛ kɛ jɛ min ye janfanti jɛ ye jɛ min ye awa faalikɛ jɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na iyadi agali i k'a dɔn ale fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn jamana b'a nɔfɛ nafolomafɛn fɔ fɔ b'a bolo ni mali b'a yɔrɔ dɔn mali kɔnɔ walima mali kɔ kan a minɛn'a na Bukari i k'a dɔn i yaada ali i k'a dɔn a bangna i k'a dɔn a bɛ bɔ jamana dugu min na o de ye a bɛ bara a bangegna janfɛ kalo tile fɔlɔ dɔ san minɛ san san tuye k'i dalen i k'a dɔn a b'o mara de la kabini san denmisɛnninmire i k'a dɔn wa min ye naon zoni ye a miirikw Mm. olu ye wulikajɔ bolo da u b'a ra k'a ɲini mm-hmm. sabula jɛkulujugu min bɛ diɲɛ na n'o ye alikayida ye mm-hmm. o maa don olu ye baara fɔn fɔ kɛ mm. dugukolo sanfɛ n'o ye tiɲɛni ye ani maafa ye mm-hmm. i k'a dɔn ale yɛrɛ yer'o la marisikalo san 2018 n'i hakili b'a la wagadugu i k'a dɔn burukina faso mm. tiɲɛniba min kɛra yen n'u ye mugujugu don yɔrɔ la n'u k'a ma ko attentat ale de tun b'o ju la min ye wulikajɔ ye awa an ka sɔrɔdasikulu ka taa bin u kan u dagayɔrɔ la ah. ale b'o la i k'a dɔn faaliba caman kɛra jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen y'ale nɔ ye hali banbaanci dunanw ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ka na mali kɔnɔ o y'a nɔ ye kɔsa in na a tiɲɛniba min kɛra a fɛ maa t'a maa min sara a la maa t'a da dɔn yɛrɛ dɔw b'a fɔ fo maa kɛmɛ saba bato tumutu i k'a dɔn hadamaden nanama sumalen marifa t'u bolo u b'u ka taama sira kan ka taa mugujugu gosi u la k'olu fana faa sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a b'a ra k'a ɲini a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ wo yɔrɔ i k'a dɔn jamana kɔni b'a ra k'a ɲini hali lamerikɛn jamana mɔgɔ yɛrɛ b'a nɔfɛ sabula olu ko cɛ wo cɛ kɛra sababu ye k'i tɛgɛ d'a kan k'a ɲɛnama minɛ miliyari kasabi caman de ye dollar la o na d'i ma a yen de ban n'o bɔra yen bubakari sidiki i k'a dɔn iyadi agali sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko i k'a dɔn terroriste don mhm. banbaanci cɛjugu don i k'a dɔn maafaala don mhm. jamana janfaba don ani jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn o bɛɛ de ye sababu ye min na i kɛbaa kɔ amadu bari Mm. amadu bari i k'a dɔn o dɔnnen don ni amadu kufa ye mm-hmm. a bangena san 1961 mm. sarafere mm-hmm. i k'a dɔn o bɛ ɲafunge mara la sɛbɛnnikɛla ko ale fana ye maafaala ŋana ye mm-hmm. i k'a dɔn banbaanci ŋana don a nana jɛkulujugu dɔ sigi sen kan jamana kɔnɔ u ko min ma katiba masina nin jɛrɛjɛkulu in sigira sen kan janvier kalo dɔ tile mugan ni duuru san 2015 u nana n'u don GSIM na olu fana i k'a dɔn GSIM tun ye min ye Ansardine Iyad Agali u ka bolofara dɔ ye u ye tiɲɛni kɛ u ye jamana janfa u ye hadamaden fa fo k'a fɔ k'a to ten misali binkanni min kɛra Seware camp kan, unhun, Mɔndoro, unhun, brigade gendarmerie Yɔrɔso, unhun, Nanpala, awɔ, o y'ale nɔ ye, ayiwa, o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn hadamaden yɛrɛ k'a ni tɔɔrɔ, un, Katiba du Masina u ye o dantɛmɛ wale dama min kɛ jamana kɔnɔ, unhun, dan t'a la, unhun, a sabanan, an, i k'a dɔn o de ye ayiwa ɛɛ Iyad Agali ni Amadu Kufa tɛmɛnen kɔfɛ, unhun, ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa suguya kelen ye, awɔ, maafagala damada damadɔw don hinɛ t'u dusukun na, un-un Sabula u ka jɛkulu a sigilen don a kama ka jamanadenw ni tɔɔrɔ n'o bɔra yen a ko bolofara min n'u k'a ma CSP i k'a dɔn Aligabasa Aga Intala a fana bɛ jɛkulu jugu in kɔnɔ awɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye nafolomafɛn fɛn o fɛn b'a bolo mali kɔnɔ n'a b'a bolo yɔrɔ wɛrɛ la a minɛnen don Ansardine Iyad Agali a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn bolo awɔ a labanna min ye wulikajɔ ye ka t'a dama ta jɛkulu sigi sen kan u ko min ma HCUA a ko wulikajɔw ani jateminɛw bolo kan i k'a dɔn nafolojugu ɲinin ni ka na tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ ka jamanadenw ni tɔɔrɔ ka jamanadenw bɔnɛ u ni na a fana bɛ ayiwa maa minɛta kɔnɔ awɔ Bilal Aga Sherif ale de ye MNLA ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko banbaanci bolofara min n'o ye CSP ye a ko ale de y'o jɔyɔrɔ fa ko caman na u labanna ka tabali gosi ka na fara ɲɔgɔn kan tiɲɛni ani juguya yɛrɛ kama i k'a dɔn u bolofara ani juru bɛ JNIM bolo o de la kabini marisikalo san 2017 i k'a dɔn sɔmi kɛlen don a la k'a fɔ tiɲɛnikɛlaba don sɛbɛnnikɛla ko Bilal Aga Sherif a k'i b'a ye k'a fɔ ani Aligabasa Intala an bɛ don min na ko bi sɔmi kɛlen don u bɛ yɔrɔ min u dogolen don alizeri jamana na o dɔnnen don fahada aga mahamud mm. a ko nin ye GATIA ɲɛmaa kɔrɔ ye mm-hmm. ale laban taara i melege csp de la sɛbɛnnikɛla ko banbaanci jɛrɛjɛkulu a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mm-hmm. utikalo 2003 mm-hmm. u ni arme karila ɲɔgɔn na mm. CMA nana n'i don a la mm. ta gosir'u la ni k'u sɛbɛkɔrɔ daji i k'a dɔn kelen kelen minnu porokotora olu taar'u sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Asafagi Aga Bohada sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o fana ye csp o ɲɛmaa dɔ ye i k'a dɔn a bɛ taa nin cɛ in jamana ye makaama bɛɛ lajɛlen k'a ye sabula adjudant tun don arme yɛrɛ kɔnɔ mali arme kɔnɔ min ye alihaji gamu o taamaɲɔgɔn kɔrɔ tun don a nana nin bɛɛ lajɛlen de daji ka nin bɛɛ lajɛlen janfa ni k'i ɲɛsin banbaanciya wale ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛki aga awisa ansar mm. a ko i k'a dɔn o ni tora mm. min kɔni ye a yɛrɛ a ka danajuguya bolo kan mm. a kidali mm-hmm. a ka mobili de nana pɛrɛn mm. i k'a dɔn o ni tor'o la a ko ninnu mm. u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa min mana kɛ sababu ye mm. k'u kofɔ mm. walima k'u minɛ ah. miliyari caman de de bilalen bɛ lamerikɛnw fɛ ka se ka d'i ma mm-hmm. o tɛ kelen ye mm-hmm. wa nafolomafɛn fɛn o fɛn b'u bolo mali kɔnɔ mm. a kɛra du ye o ah. a kɛra bagan ye o ah. a kɛra fɛn o fɛn ni nafolo kɔni don a bɛɛ lajɛlen minɛnen d'u la mm-hmm. kalo wɔɔrɔ in kɔni mm. n'o banna mm. dɔ wɛrɛ bɛ k'a kan minisiriw bɛnn'o kan